ndewonu ndị Igbo ndị ọma na-ege ntị ndị Biafra ndị m fụrụ n'anya ndewonu asị m ka m kene unu n'ụbọchị taata bụ mkpụrụ ụbọchị iri na ịnọ bụ 14th n'ọnụ oyibo ka onye ọbụla si wee wee kwekọrịta ọnụ wee nọlụ ana n'ụlọ maka ihe sit at home ya bụ ihe wee bụrụ ihe mwute dịelu ndị politicians bụrụ nnekwu ihe mwute dịelu ndị ndị uwe ojii ma ndị ndị Fulani anyị agbaala ha 7-0 taa ndewonu unu meli o wee dị possible kudos agbanyelụ na gọvanọ anyị bụkwa Willie Obiano anyị fụrụ ebe ọ na-aga ngagharị iwe amarọ m na gọvanọ na-aprotest ọ protest ka ọ pụtara ihe a o nwere ndị na-esochi ya n'azụ ha na-aprotest na-asị ndị mmadụ pụtara ilo na o nwerọ ihe dị ka sit at home but ana m ene anya oge anwa ọ na-aprotest ka m malụ ma ọ ga-aga side ebe anwa ụzọ na-adịrọ mma that express road ọ ga-abụ ị me ka ị na-aga Enugu ka m fụ ebe anwa ụzọ mebichalụ ọ garọ there ọ ma ihe na ebe ọ gara bụ n'akụkụ government house ebe a tayịrị ọfụma o si from one flyover to the other one ọ nachighata azụ o mere na anyị ndị m ọ fọ one month ka o lituo ụzọ dị everywhere ntibo BBC Igbo this federal road ị na-ene anya ị mara mgbe a lụrụ ya last na na I don't think oh, some of unu nwa na-alụ there ị mara mgbe a lụrụ dat eh, ụzọ anwa na akarọ wee mụ unu the last a lụrụ dat ụzọ unu niile na na na nọ na na-alụ na BBC Igbo o nweberọ onye n'ime unu I don't think o nweberọ onye a mụrụ the last a lụrụ dat federal road anwa ana m eche unu nwa bụ BBC Igbo unu je na-ewere okwu na-etinye ndị mmadụ n'ọnụ na-etinye ndị mmadụ okwu n'ọnụ ka ha kweta na ọ ndị IPOB bụ ihe je mụọ machine ọkụ n'ụlọ akwụkwọ je chụsịsị ụmụ akwụkwọ ọ wụ asị ndị mere ihe a bụ ndị Nigerian DSS police aka ọrụ ha that same thing ha mere na EndSARS na Lagos ofu ihe a ka ha mere ihe ihe ha ji apushulu gị ka ị pụta ilo ọ bụ that day ị pụta ilo ka ha gbagbuo gị ma chukwu ekwena ha mụọ gị ọkụ ma chukwu ekwena ihe ọbụla ha mezi gị ka e wee sị na ọ ndị IPOB ka ndị mmadụ wee were hatebe ndị IPOB but anyị maara ihe ha chọrọ anyị enyekwana ha anya mbọsị sit at home baa n'ụlọ no matter ihe onye ọsọ onye pụta anya kọọ ọ sọkwa ya bụrụ reverend father pụtalụ kọọ ọ sọkwa ya bụrụ onye ọsọ ọnya aṅara ha ntị na-ege ntị na redio biafra ipob community radio tunu onye na-egerie ebe a ka ị ga na-anụ the real news hmm? e, ihe ọbụla ị nụrụ there bụ ihe si Nnamdi Kanu n'obi wee pụta ihe ị na-anụ dị nke ọzọ ị na-anụzi bụ ọgịnwa maara ka mmadụ hapụ idufe gị ụzọ so BBC Igbo ana m asị gịnwa na-etinye ndị mmadụ na-ewere okwu na-etinye ndị mmadụ n'ọnụ etinyezina ndị be anyị okwu n'ọnụ lụọ ihe i kwesịrị ka ị lụọ bbc igbo bbc yoruba nọ na ana yoruba na-alụ ọrụ ọma dịịlụ ndị be ha nke ndị awụsa nọ na ana ndị awụsa na-alụ ọrụ ọma dịịlụ ndị be ha nke unu bụ na Lagos ka ọfisi unu dị ndị fulani na-control unu na-agwa unu ihe unu ga-eme ọ because of na unu dịzi opportune wee nweta ọrụ after your graduation kedu mgbe ị nwetara ọrụ ọkwa ka BBC Igbo pụtara ka i ji nweta ọrụ kemgbe ọ pụtara ọrụ two or three years ago how old are you ị gafelugo n'ọgwe sizi ọgwe ya tijie ị nwetara ọrụ na BBC Igbo i che na BBC Igbo na ọ ga-last forever biafra na-abịa bbc igbo anaa unu esoro ha naa otu ọ nara ana na naijiria na bbc igbo anaa mgbe ahụ ị bịazie na biafra bịa ịchọ ọrụ anyị ga-enye gị ọrụ na onye nke anyị ka ị bụ ma anyị nenecha anya nene ọbara gị fụ na ọ bụrụ onye fulani mụtalụ gị m wee na-asị unu bbc igbo ana m eche ka m fụ unu mbọsị unu ga-eje mee ndị mmadụ interview na-asị ha since anwa ndị uwe ojii kwụsịrị ịnọ n'ụzọ na-anakọsị ego Nnamdi Kanu chụrụ ha n'ụzọ kedu elele unu na-elite na ya ihe a bụ ihe ị kwesịrị ịdị na-ajụ ndị mmadụ ị gaa n'ebe ndị ndị mmadụ nọ ị sị ha ụzọ anụnwa na-alụrụ alụ governors na-alụrụ kee ihe i che maka ya ọ dị mma ka ọ na ọ dọrọ mma ị na-eme ihe ihe ọma ga-eji wee bata n'ala Igbo na ọ bụrụ ị pụta ị na-ekwugide ndị na-agba mbọ ka a fụ na ala Igbo na-aga n'iru ị bịa na-ekwugide ha maka na e na-enye unu nwa nchọnchọ for how long ka unu ya-ewere bribe anwa ị ma na tata wụ 14th bụ saboteur day mana ihe e ji agba ndị dị ka unu nkịtị bụ na ụmụ nwaanyị ka unu wụ ka a malụ ma unu ga-echegharị ị ga-amụkwanụ nwa ị mụọ nwa kedu ị na-echekwa maka future nwa gị anwa ị mụrụ ma ọ bụ na onye igbo ka ị bụ ụmụ nwaanyị a na-alụ na bbc igbo meelụ na ya ebele adị ama ama ndị igbo ndị ọma ihe anwa merụ n'ụlọ akwụkwọ ma machine a mụrụ ọkụ ma ihe niile nke ha mụrụ ọkụ ọ ndị Nigerian police mere ya ha na-asụ igbo unu afụbere ndị fulani na-asụ igbo unu afụbere ndị awụsa na-asụ igbo nke pụtalụ n'imo steeti sụọ sị na a mụrụ a nọ ebe ahụ wee mụọ ha ọrụ ndị fulani ka ọ wụ ọ na-asụ igbo imo steeti sef karịa ndị imo nke pụtalụ n'enugwu wee bịa sị na nna nna nna nna ya nọ here unu afụrụ ya na ọ na-asụ igbo because onye bbc igbo sị na ndị na-emerịta na-asụ igbo na-eme ka ị malụ na ọ bụrụ sọsọ ndị igbo na-asụ na o nwere ndị fulani na-asụ igbo so unu ekwugidezina ndị be anyị ndị biafra ndị esn adịrị egbu ndị ha na-azọ mba ọzụzọ ka ha bịara na ha bịara egbugbu ha wụrọ ndị politician bịara ogbugbu Nnamdị Kanu bịara ịzọ anyị azọ every structure ole ero bụ etu ọ ga-esi dịlụ ndị Igbo na mma ọ bụrọ imegide ndị Igbo a sị gị nọla ana sit at home sit at home na ọ for ọdịmma gị ihe ọ sọ onye ya kwuo BBC Igbo na-agwa ha na ụmụazị na-ene na exam ka ezi na ha enenere akwụkwọ na nke a mekwa nke emerọ yes ịgụ akwụkwọ dị mma mana ọ bụrụ na agụcha akwụkwọ anwa pụta nweta ọrụ ọ bụrụ na ị gụcha akwụkwọ pụta na ị nwetarọ ọrụ ọ ka mma na anyị ncha nọrọ ana n'ụlọ kpaa nkata sị kedu etu anyị ga-esi wee mee onye gụcha akwụkwọ pụta nweta ọrụ so ka e ga-esi wee kpadị nkata bụ ịnọrọ ana n'ụlọ sị rapụgodu nke akwụkwọ anwa ọ bụrụ na anyị nwere onwe anyị anyị ahazi etu ọ ga-esi wee dịla anyị na mma ọ dị mma na nwa gị ji agụwa akwụkwọ gụcha akwụkwọ pụta ọ nwetarọ ọrụ buru laptop ọ naa obodo oyibo laptop ahụ unu amarọ na ọ na-akọrọ ọ na-akọrọptụ brain ụmụazị ka unu amarọ na ọ wayo ka ọ wụ ọ na-akọrọptụ brain nwatakịrị bu ezigbote akara aka pụta ụwa echenjie destiny ya maka na enwere enwere ndị politician ndị Igbo nke gịnị ji wee mee eh? jegodunu na obodo oyibo niile onye pụọ ọbụna ọbụna ọbụna o buru laptop o jebe ịzụ ọgwụ baanụ na prison ka unu fụ ndị igbo nọ na ime prison bbc igbo kpọọ mmadụ ndị i nwere n'obodo oyibo sị ha nyegodo gị the number of ndị igbo nọcha n'ime prison ka ị gbaa n'aka enye m gị ọrụ ndị bbc igbo after today welu call ka ị kpọọ ndị igbo nọ the whole ụwa niile ha nọ nga de ha nọ na Thailand ha nọ na Indonesia Singapore Malaysia kedu kedu ebe Indonesia eh, Dubai China Hong Kong kedu ebe ha na-anọrọ ọ bụ Turkey here ndị nọ n'ime prison here bụ aja dị n'ala ọ na Brazil ebe ahụ bụzi katọlik ka ọ wụ ọ na even Afghanistan ebe a na-anụ ọgụ Iran ndị be anyị nọ nga de Pakistan ebe ha juru de ebe ahụ bụzi one village ebe a na-eje nga na pakistan kedu ebe ị ga-akpọ ihe anwa n'ụwa ọ mexico ka ọ panama ka ecuador kedu ebe dị ihe anwa na south america ị ga-akpọ ndị be anyị na-anọrọ nga kedu maka ihe ọ bụrụ na anyị nwere ndị ndị na-achị anyị na-echere anyị ndụ bịa na turkey here ha nwecha five star hotel o nwere ofu mkpụrụ onye igbo na-alụ de ọ ndị obodo a na-alụ ebe ahụ so anyị pụtazịa sobe Nnamdị Kanụ ị fụta isi ihe anwa anyị ji esoro Nnamdị Kanụ ihe anwa anyị ji wee chọọ sit at home sit at home ka ọ dịla anyị na mma ụmụazị gụọ akwụkwọ ha enweta ọrụ onye chọọ ije holidays ọ baa plane jee holidays nachieta be nna ya na ọ bụrọ ịpụ obodo oyibo ruo nọdụ de taa na age e ji anụ nwaanyị luo ya nụrọ nwaanyị o nwe ndị nọ na prison life ka e destroy go ha galụ nga at the age of 35 years ha ka nọ nga luo there ha wepụta ya about the age of 60 or 70 years nke ya kara wee gwọ mụtabara nwa that is the end of that person unu pụta unu rapụ ihe unu na-ekwu unu na-ekwu ọnụ ratin jee jụọ gọvanọ ihe mee na ụzọ na-ada alụ ya ka ihe mee na ya nwere company ndị fulani etinyegoro ndị igbo iwu na o nwere onye nwere ike ịlụ ihe factory ndị igbo ya na-alụ ọrụ na ya look at the way ha si achụgharị Innoson Arthur Eze na Ukpo nwere ebe unu fụrụ factory ọ lụrụ ka unu chere o nwere factory ha ka ha eri ka ọ bụrụ sọsọ Arthur Eze na Ukpo a lot of many of them ị lụ any company ị lụrụ that place they will come after you all because of ipob merụ na na na na ha karọ wee close Innoson because anyị na-esekuleti the thing everywhere Ibeto unu afụrụ ihe mere Ibeto bbc igbo ị marọ kwuo ihe ga-adịrị ndị Igbo na mma kwụsị this rubbish unu na-areport all the time sit at home BBC Igbo anytime e kwuru sit at home you sit at home n'ọ for ọdịmma gị yes ekenenu m unu ndị be anyị na-egenụ ntị na redio biafra onye isi anyị for now bụ Chika Edoziem unu na-ege ntị until Nnamdi Kanu pụta ihe ọ bụla ọ sị unu mee unu mee ya n'ọ for ọdịmma unu ndị wayo jukakwa nkụ na ha na-eplay game na-etinye confusion everywhere emegide news nke ọ fly ya na Facebook a na-etinye confusion ihe a na-etinyelu confusion ihe anwa bụ ka ya na-edistract gị then ha wee na-eme campaign ị nọrọ na Facebook na-anụ ọgụ ha na-eme campaign ndị Fulani na-eteki position ọ ihe ha na-eme anyị maala ihe ha na-alụ so anytime ị bịa na Facebook fụra na ụmụ ihe argument a rapụ the thing focus on release Nnamdi Kanu and no election focus there forget about that ha na-ede there maọbụ ihe mmadụ kwuru don't comment on it just forget it onye anwa kwujuru ike o jee zuo ike ọ ka e si deal with all those saboteurs ndeewonu